anwetakwalụ na akụkọ ọzọ o nwere n'ofu obodo anwa ofu eze nọ n'obodo a nụrụ ụmụ nwanyị asaa nke ọdụ a na-akpọ ya mkpọrọ asị maka na a kpọrọ ya asị ọ mụtarọ nwa ndị nke ọzọ mụtachasịa nwa mana ọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ka fa mụta eze na-achọ nwa nwoke na-achọ nwa nwoke o luo ofu ụbọchị eze wee nọ n'iru obi ya wee fụ ofu agadi nwaanyị na-aganụ anwụ na-acha ya ife o bu na-anyị o zie ndị ya na ya sị fa gbaje ka fa je nye kpọta nwaanyị a ka fa nyere ya aka ndị a gbaje duru nwaanyị a dute nye nri nye mmiri ọ ṅụọ narị ya ibu ya sị ya kee ebe ọ na-eje ka e bujeli eze sị ya zukwaa ike o zute ike ka ọ naba o wee nesie eze wee sị ya ebe ị ị nwere ụdị obiọma a, na o nwere ofu ife na-akpa gị na ya ya-enye gị ya eze nee ya sị ya kee ife ọ sị ya na ị na-achọ nwa nwoke na ya ya-enye gị ya o wee sị ya kpọta ndị nwunye ya niile ọ kpọta ndị nwunye ọ kpọtarọ mkpọrọ asị o wee nyebe fa nyebe fa nyebe ife o nye fa na fa lie fa wee libe lisie ọ sị na ọ fọrọ ofu na ị kpọtasịrọ fa ncha ọ sị akpa o nke ama na ọ bụrụ na na ọ- eh, sị rapụ ya ọ sị na ọ bụ na nke a abịalụ na ife ya na-eme ama ezu eze wee je kpọọ ya ọ bịa dịkwa nha nha nha nha ndị ọzọ bụ sọ mma nwaanyị a wekwarụ nke fọnụ o nyefọ ndị ọzọ wee nye ya ya ọ wee likwa wee soro ibe ya naba ka ọ na-eme etu a fa ncha dị ime ma mkpọrọ asị onye ọbụla dị ime i- afọ ime na-ebu na-ebu o luo ọnwa itenaanị fa ya-amụ nwa fa ya-eje n'ikpele mmiri jee mụ ya ò ji nye fa ndị na-eso fa ndị na-ene fa anya ndị na-anapụta nwa sị alụ ka fa napụta fa nwa e lukwa a mụọlụ ya nwaanyị sị tụfuo ya a mụọlụ ya nwoke sị kunata fa wee jebe fa eluzie

ka fa pụzị o jekuru nwa nwoke a maka na nwaanyị a o bi n'ime ọfịa a chụpụburu ya achụpụ n'obodo o bili n'ọfịa sọsọ ya na-akpa ogbenye o wee jekuru nwa a wee wụchaa ya arụ wee nebe nwa a anya nwa a na-eto nwa a na-eto na-eto na-eto na-eto ka nwa a na-erutezi arọ ịsaa na-abanye arọ ịsatọ eze jebe ịchụ nta n'ọfịa ya na nkịta ya nkịta eze gbanarị eze jee jebe ebe ọzọ luzie ebe anwa nwa a wee fụ ya o wee gụbalụ nkịta eze

nnalaka nna amụta m fa etufuo m nya nnalaka odibo eze kpọọ n'ubu kpachigha azụ sị eze ya bịa ka ọ nụ ife ya na-anụ eze wee sobe ya wee pụtakwa nwatakịrị a gụbakwara ya

eze chọba sịba nwatakịrị kee onye bụ nne gị kee ebe ị nọ agadi nwaanyị si n'ime ụlọ pụta o wee jụọ ese keezi onye ka ị bụ agadi nwaanyị wee kọrọ ya etu o si bụ na na-abịala ịmụ nwa ee ofu n'ime ụmụ nwaanyị a mụta nwa nwoke a nalịa ya tụfuo eze wee naba wee kpọọ ndị nwunye ya kpọọ ndị na-eji ime ozie fa na ya wee sị ngwa fa kwuo ife mee na mmiri fa na-agọ na-agọ mekata nke ọzọ ofu n'ime fa sị ee na ọ nyanwa na ọ nwa ya ma ọ bụ nwa nwoke ka a tụfu onye nke a sị na ọ nwa ya bụ nwa nwoke ka a tụfu um, eze wee jee jụba ese wee sị ya na ife meli a bụ na fa ncha ya-esi nni fa sisịa onye nwa a rielu nni ya a malụ na ọ nya bụ nne ya ife a ka dibịa gwakwara ya o wee kwe luo ụbọsị a

wee sie anụ adịrọ ya azụ adịrọ ya maka ọ ka o si eli ada enye ya sisie jee n'ukwu ọra nọlụ ndị ọzọ nọpụta ebe n'etiti ọgbọ a na-ekiri ife ekiri nyanwa jetacha na n'ukwu ọra dọba nni ya ebe ahụ oge eluzie e wee je kpọta nwa ahụ sị ya bịa ka ọ bịa malụ ka a malụ onye bụ e, nne ya mana nwaanyị a balị ya ọmalingwe o wee sị a kpọọ ọmalingwe sị ya ngwa ya bịa ka ọ mara onye bụ- a- a mara onye bụ nne ya o jee na nni nke onye izizi metụ nni ọnụ gbụpụ ya maka ọ dịrọ ka ụdị nni ya na eh, nne nne ya na-eri n'ime ọfịa maka fa enwerọ ego fa na-elikwa ma ojoko na ndị otu ya nwakwa ụdị nni fa na-eli

malingwe na-ejekwa o likwa nke onye nke ịbụa ọ dịrọ ya ka nni ọ gbụpụ ya o jekwa na nke onye ịtọ wee ligide wee liso nke onye isi nezie anya na mgbada ukwu ọra fụ nwaanyị dịkwa ka nne ya na ya nọ n'ime ọfịa kachasị aka yizi nkịrịnka akwa wee jebe ebe a luo dọ na libe nni na-elizi ụzụ kpọtụọ etu a ka eze si wee jezie kpọlụ mkpọrọ asị chụzie ndị ọzọ wee nụbazi ya maka na ọ nya mụtara ya nwa nwoke ndị nke niile aghọzi aghọ na-eme ife niile a na-emebu mkpọrọ asị ọ chụsịsịa fa zi etu anwa ka eze sikwa wee nwee nwa nwoke nke ya